ụfọdụ ihe ma ama nchefunata na ndụ NYSC camp corper wio wao wiwiwi wawawa ihe nke a na-atọ m gwogwo o nwere ihe o nwere nke a na-akpọ ụdọ Man O' War na-abịa Man O' War abịa atọtụchie ụdọ ọ bụ i jide ya ị na-arịgo adakwa m ada mgbe m lịgo na-ekwu eziokwu na-ekwu eziokwu mana o nwere nwaanyị ha ka akpa akpụ wee je ịrịgo ya ma ya nwa o ma ụdọ ikputum ọ fọrọ obere ka a na-ada ọ fọrọ obere ka a na-ada di ya
mana ị manụ na ndụ ndụ NYSC anụ mana ọ dịkwanụ mfe ọ dịrọ mfe maka ndị ndị a nụwa ndị soja maka ndị soja soja bụ soja emere were bịa ụta na-achụgharị anyị ewele nka ewele ụta na-achụ o nwe afịa afịa a na-akpọ ya afịa mami ee ebe a ka ihe niile na-eme na mgbede otu a anyị ncha nukọrọ nuje ebe ahụ ee ị fụzie ihe ọbụna ịchịtọ ị chịta anụ torotoro anụ ọkụkọ anụ ewu ee m sị gị ee ị ga-elikata kwụsị o ruo elekere iri anyị ncha niile anaba anyị nwa bụ ndị corper asị asị anyị ma anyị na-ezo ndị ndị army chụrụ gị ebe a ndị soja chụrụ gị ebe a ndị nke a chụrụ gị anyị na-agbagharị ediri kọpa ihe a na-atọ ka ọ na-atọ ee ọ na-atọ sọsọ ihe bụ ihe na-adaghị atọ ụtọ ebe a bụ ndị soja na-apịa ịtarị mana Doris gị nwakwanụ kọọnụ nke nke gị si gaa iwe gị adịna ọkụ ndo kwa echezọ m na OND ka i me ngwa kọọnụ ka OND gị si gaa

kedu ọnọdụ ọ ihu a gị na-adị edebe mgbe ọ bụla nsogbu dị i jizi ohere ahụ wee na-ana m ego Ee, Douglas kedu ihe ị na-akọ Lydia i che na ihe niile bụ ihe ego en ma akwụkwọ nsọ kwuru na ego na-aza ihe niile ọ bụ ifu na nka ịdalịa ihe a bụ ihe ego
Kedụzị nsogbu. Ọ Doris. Doris.
Kedu ihe Doris me? Ọ dị ka m agwara ya okwu gbawara ya obi. Unu anụrụ ọgụ?
Mba.
Mana ekwu m okwu nkwufe ọnụ.
Ikwufe ọnụ? Ọ dịrọkwa m ka ikwufe ọnụ. Maka na ama m gị. Ị na-achọ nsogbu mgbe ọbụla. Kedu ihe ị na-akọrị dị ihe a? ọ bụrụ na m na-achọ nsogbu ọ bụrụ doris ezigbote enyi m echezo m na doris agarọ mahadum na ọ sọsọ ond ka o mee m wee jee na-akọrọ ya ka m si gaa mahadum wee sikwa ya wee gaa nysc camp wee mee nke a wee mee nke ọzọ ihe nke a tọlọkwa ọchị i kwufere ọnụ
ọ bụ m sị gị na ọ ihe ọchị
ọ dị ka ike agwụchago gị nnọọ ike gwụrụ m nnọọ ọ bụrụ na ọ na-ekwu anyị nọ na-agbagharị ịnabata ndị ọfụ n'ọrụ Ee? Mhm. e nwere otu nwa agbọghọ anyị nabatara taa Oh, otu nwa agbọghọ Ehe.
o nwere msc n'ịrụ ọrụ ụlọ akụ nakwa ịfụ maka ego otu m si afụ nwaanyị ahụ ai, ọkwa ya ga-arịgo n'oge na-adịghị anya ọ ya dịrị ya na mma otu ọ dị m nnọọ ọ na-adị m ka m bụrụ nwoke na-alụ ya heo, o nwezuru ihe niile a na-achọ na nwaanyị ee kedu maka mụnwa enwezurọ m ihe niile a na-achọ na nwaanyị ee maka na m enwerọ msc ọkwa ya maka na m enwerọ msc ka i ji pụọ fụ nwa agbọghọ ọzọ sị na kedu otu bụ na ọ bụrọ otu ọ bụrọ ihe i kwu kịta anụnwa anụrụ m ya ọfụma ee gịnị ka ị chọbu ka m chee ọ bụrọ ihe ị na-eche ọ bụrọ ihe ị na-eche biko echezina ya otu ahụ ọ bụrọ ya ka m kwuru atọrọ m unu atọrọ m gị na Victoria ọkwa maka mana maka na m ejirọ ọ bụgodo asambodo BSc ọ ma ọ nya mere ya nụ ee ọ bụ naanị OND ka m ji ọ bụrụ ya otu BSc anụwa ị fụ na otu BSc anụwa BSc BSc ee o nwere ezigbo enyi m gwa m na ị ga-enyeliwu m aka mee ihe m chọrọ ihe m chọrọ bụ na achọrọ m ịnachiri ụnọ akwụkwọ ee akwadokwana m ime ihe niile m nwere ike iji wee nachi ya hmm. o atụkwasịkwanụ m gị obi na ị ga-emenwuru m ihe a ọkwa ị fụ ee eh, m nachi ya ụlọ akwụkwọ hei obi ga-atọgbu m mm. enyi m kwukwanụ na ihe ị na-eme doro gị anya ee eh, o nsogbu adịrọ aya m abịa ka anyị nwee nzukọ kpaa maka ya mm. o daalụ
Doris, kekwa. Ọ dị mma.
Irigo nne ife. Mba, onwe. Mm.
Achọrọ m ịma na m ga-esili gị nni.
Maka na ịkpasu m iwe. Doris, ịma na m amahụ ụma kpasu gị iwe. Ọkwa ịma na m adịghị otu ahụ. Ọkwa ịma. Hmm?
Ọ eziokwu na ịkpasu m iwe. mana iwe adịghị ewezi m maka na o tinye m ọkụ n'obi ka m wee nebanyere agụmakwụkwọ m anya ifugo ya aha ezigbote ihe ka m mee ọkwa anyị adịghị esezi okwu mba anyị adịghị esezi okwu nya ka m zaa gị ajụjụ gị hmm? achọrọ m ka i sielu m osikapa na anụ ọkụkọ eghere eghe mhm. Doris hmm? ịchọ ka mụnwa bụ Victoria sielu gị nri ọkwa ihe i kwu kịta ka asị ka esi hmm. ya bụ na enwere m nzukọ onye mụ na ya na-afa akpa maka ịnachi ya ụlọ akwụkwọ ịghọtago ya bụ sie osikapa ahụ ka ọ tọọ ụtọ ọfụma hmm? achọrọ m iri ya n'ọkụ n'ọkụ ịnụ nne daalụ

ejelu m na ụlọ ọrụ ndị isi ụlọ akwụkwọ asịbukwanụ m na m ga-agwa gị mana ọ gbapụrụ m n'uche sokwu na ihe niile mere kwam kwam ihe niile mere kwam kwam ahụgonụ m o mere kwam kwam ngwanụ kedu ihe ị gara ime n'ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ kee ihe ị na-ajụrụ m ajụjụ otu a ka a ga-asị na mụ na nwoke ọzọ pụrụ ịga nwee obi ụtọ ịmara ihe a na-eme n'ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ echerọ m gawa ụzọ ahụ mana ị na-emezi ka m ka m ka m hapụ ikweta n'ihe ị na-ekwu
biko simon ike okwu adịrọ m n'abalị a otu i si fụ m ike gwụchachalụ m ofu mkpụrụ ike na nwa nwa adịrọ m n'ime biko nye m efe n'abalị a ka m zuo ike m
Douglas, hmm? o nwe ihe m na-eche kemgbe m sị ka m kọtụlụ gị ya achọrọ m ije mee masters m na mahadum kedu ife so ya kedu ihe kpata mgbe ọ bụla ị na-achọ ịkpanye onye ala kedu otu si akpanye onye ala kedu ihe ị na-akọ ihe i kwu kịta ọ baghị uru chaa ee ọ kakwa gị mma na ị larụ ụla na-agụ pụọ ya bụ ụla ekwo ị teta amara ebe o si jide gị kedu ka ị ga-esi wee sị na ị chọ ịnachi ụlọ akwụkwọ i mechabe mahadum Douglas emego m BA ihe m chọ ime kịta bụ masters m chọkwa ịna-agụrụ na-aga m mee PhD
mere BA ma PhD gwa ma ihe onye nwe kpọkwa ya gụrụ ya gụ- gụọ n'usekwu
kedu ihe ị na-akọ elidi ha kedu ebe m na mmadụ na-ekwu ihe dị mkpa ị na-akọ ihe m amaghị afa ya njakịrị nakwa azụ nekwa ya ka m gwa gị Douglas ọ kwa ị fụrụ akwụkwọ a agụchago m ya akọ ka m si gwa ya ị na-aghọta

nsogbu adịrọ m ga-ahapụ gị ị larụtụ ụla na-agụ gị i teta i chee echiche banyere ihe ị na-ekwu ịnabata m n'ụlọ akwụkwọ aka agakwa m ọfụma ma ọ bụ na ọ ihe m e, e mere ọfụma na WAEC
o nwere ihe ọzọ e nwere ike ime o nwere nnọọ kama ọ ya-eri nnukwu ego ego ka m ga-eji wee sụọ ụzọ m ihe nke a adịghịkwa mma ama m mana obele aja m ga-achụ ka m wee nweta ihe m chọrọ
aghọtara m ihe ị na-ekwu ngwa meenụ ihe ọ bụla ị kwesịrị ime hmm. naanị ihe m ga-eme kịta bụ ka m chọta otu m ga-esi wee nweta puku narị atọ
Doris hmm? ọ kwa nnukwu ego ee ama m na ọ nnukwu ego mana ekpebigo m aya m achọrịrị ụzọ m ga-esi wee nweta ya maka ana m anachiri ụnọ akwụkwọ hmm. Nna mụ na onye na-enyere m aka maka nnabata n'ụlọ akwụkwọ mahadum kpara nkata taa. Biko, o nwere ihe m chọrọ ịyọ gị.
biko Doris ya bụkwala okwu ego okwu ego ịma na onwebere ihe m yọ gị nso nso a biko meelụ m ya hmm? achọrọ m ihe dị ka puku narị atọ m ga-eji wee lee ule e, e, iji ba mahadum biko obi ga-adị m ezigbo aṅụrị ma inyenwuo m ọkara ya
puku narị naira atọ ile ule ịbanye mahadum hey mahadum ahụ ọ bụzi nke Cambridge ka nke Oxford ọ bụrọ n'otu ahụ ịma ọ dagalakwa ọnụ otu a nọ n'ihe meziri nke m bụ na e, e, e, na ule WAEC m emekebere m ọfụma
hmm. iji zuo ọkara ego ahụ
ejiro m ya kịta mana aga m enweta ya otu ụzọ maọbụ ụzọ ọzọ nke a abụrọ nsogbu nwa m ụzụ eme ka m ma o mm, na otu puku narị naira na iri ise abụ obere ego mm, o nwere ike ijide ya ibinye m ya ka m jiri ya bido ịzụ ahịa
sị m na ọ bụrụ na egwu ka m na-egwu anaghị m egwu egwu
Doris ị ga-echefu ihe echiche ọbụla ị na-eche maka ịgụkwa akwụkwọ biko hmm, mgbe m lụrụ gị ama m na ịgụghị akwụkwọ mahadum enyekwa m gị nsogbu mba ana m ekwu okwu ya kịta mba ma m ga-atọzikwa n'otu anụ ee eh? ịmaro na ihe mere m ejibe wee nweta ezigbo ọlụ bụ maka na enwero m asambodo si na oke mahadum wee pụta ọ bụ na onye nwere ezigbo asambodo kịta anụnwa aka m enweta ezigbo ọlụ ee eh, nyelụ gị aka kwado gị n'ezinụlọ a achọghị m ka ịkwado m nụ akwadona m achọghị m ya eh, ana m eme ka ike kwere m
bụrụkwana mmadụ achọ ọganihu gị nọrọ m na-achọ ichekwaba ihe inwe ichekwaba ihe inwe ọ sọsọ onwe gị ka ịma sọ onwe gị ka ịma Victoria kedu ihe kpatara na na- na- na ịchọghị udo Eh? ọkwa mgbe nke ọzọ ọ gị nwe inweta ọlụ kịtazi ọzọ gị nwe ịnachi azụ n'ụ- n'ụlọ akwụkwọ Douglas kedu ihe kpatara na ofu ihe ma ọ bụ ihe naabọ m na-ayọ gị n'ụwa ga na ịda emenwuru m ya ebe ịsị na ịhụ m n'anya ngwa ka m tụọrọ gị alo ka mma ị ga-anọ ebe a wee gụ ya bụ akwụkwọ a na-agụzi akwụkwọ mahadum n'ikuku
mụnwa akwụkwọ ikuku adị m agụkọ akwụkwọ ndị mmụọ ee ị ga-akpọnwụrụ ya akwụkwọ ndị mmụọ ebe anya dị gị ọkụ ọkụ ịba ya bụ ụlọ akwụkwọ ka gị na ụmụ nwoke na-epotori ehe kịta ka ị kwuru ihe dị gị n'obi ikwughị ihe i bu n'obi kemgbe e nwebu mgbe m ji ezo obi m eh? ị ya agbanyụ ọkụ maka ịnachi azụ n'ụlọ akwụkwọ gbanyụ ọkụ a

Doris ọ batakwara gị n'uche na eribeghị m nri kemgbe m ji bata ọrụ jee n'usekwu jee nyere onwe gị aka
aghọtaghị m ọ na i kwesịghị isi nri abalị ọ na ị fọ na m na-agụ akwụkwọ na m nwere ule ee ịgụ akwụkwọ njọ
aga m anabata iji eh, ule ule ule ị na-akwado ile eme ihe ngọpụ aga m anabata ya ma ncha ị na-anụ Eh, ijizi ule nkịtị eh, eh, agba ọsọ n'ọrụ ị kwesịrị ịrụ mba o Simon ekwukwana ọzọ ị fụrụ ule a ọ dị ezigbote mkpa ule a dị iche ee m gwa gị ụdị echiche ọ na-enye m ee sokwu na o nwere onye na-enyere m aka na puku narị atọ nwanụ m na-achọ m ji ele ule biko hapụ m aka ka m gụọ akwụkwọ nnọọ ibu dị m n'isi ọ ka nkụ gị nwa ji aka gị bukwasị onwe gị ibu ahụ hmm? ibu ị na-ekwesịghị ibu na na mbido i buru ya nnọọ bukwasị onwe gị ya nee anya ị fụrụ ule a aga m eme ya aga m emekwanụ ọfụma mahadum a ege m abịa ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya ya bụ hapụ m aka ka m gụọ akwụkwọ nka m mee ọfụma
ị ma ihe nna m Ichie Adichie na-agwa m mgbe ọbụla na m ma nchefu echefu n'ụwa m ọ na-ekwu na nwoke ọbụla nụbatara ajọ nwaanyị n'ụlọ na ekwensu ga-ahapụ ya aka ma ihe kpatara ya
mba ị ga-agwanụ m ọ maka na ekwensu nwezi onye ọrụ ya onye ọrụ ekwensu ka gị na ya bizi
nke atọ m iche
Sai cherugodi ka m kwuo okwu mana otu a mụ na gị nọ ọ na-adịzikwanụ m ka ndị ọrụ ekwensu ka mụ na gị na-anụ bụrụ ya ọ bụrọkwa mụ na gị kwuoro onwe gị ekwuzina m ekwuzina m biko nwunye m bụ ezigbo mmadụ hmm? obi dị m mma na m na ya na m na ya nọ
kedu ị na-edowere ahụ na obi dị gị mma na na na Doris nwunye gị na-achọ ịnachi n'ụlọ akwụkwọ enweghị m nsogbu na nke ahụ nsogbu m bụ na e, okwu ego ebe a ka nsogbu m nọ agwago m ya na ejirọ m ego ya Doris si na na ọ ga-eje ya bụ ụlọ akwụkwọ ma ị kwadoro ya ma ị kwadorọ ya sai ọ bụrụ mụ abụ ma nlalụzi ụla mma mụọ anya o wee bie maka gịnị ịmara na ọ na-adị doris ọkụ ọkụ ịbanye ụlọ akwụkwọ a anya dị ọkụ ya ọ ga-eme ihe ọbụla a na-emekwa eme ka ọ bụ na ọ banye ya bụ ụlọ akwụkwọ kedu ebe doris nwa ahụ nọ kịta
o jere ịfụ onye na-afụ maka nnabata ya na mahadum mụ na ya nọ mgbe a gwara ya n'ekwentị Simon ị maara ihe ya na nwoke nwa na-eme n'ime ụlọ kịta enwere ike ọ bụrụ na nwoke nwa na-esochara ya na-apịachara ya na-apịchara ya kwụsị kwụsị na anyị na-akọ ya kwụsị na-akọ kọsasị m isi ọ gịnị
ekwere m chinyere aka echekwa m na otu a mụ na gị si bụrụ ọyị kedu ka m mesi haa nụ gị ị na-adaba n'ọkụ mmadụ a na-anọkwa na mmiri ncha abaa ya anya
Nwunye, ka na-eme ọ batago? Mba, ekwentị ya adaghị aga. Ọ gbanyụ agbanyụ ka ọ na ọ dazi ya. Ọ naghị aga, ọ naghị aga. Ekwesịrị m ịkwụsị ịna-ege gị ntị. Ị ma ka esi akụsasị mmadụ isi. Kedu ihe kpatazi ikwu otu a? Ịfụrọzinụ m, nenụ m. Echiche ọjọọ ka m na-echezi banyere nwunye m.
ndo ụbọsị ọzọ m ma-emechi ọnụ nnọọ o nwee ihe mụ na sai na-akpa sai

atụpụkwara ya ọnụ ihe nzuzu ka ọ bụ kedu ka nzukọ gị si je nwoke ahụ bụ onye iberibe kedu ife mezinụ chọzi m
kedu ife menụ ọ bịa na-akwanye m ọkụ ka m kwụọ ya e, e, e, puku narị atọ ahụ ngwa ngwa ee e mekata ọ sị m nsogbu adịrọ na m kwụwazie ya obere obere m bịa chee ya obi m anabatarọ ya
i che na ọ bụrọ sọsọ enyemaka ka ọ chọ inye gị enyemaka gịnị obi m anabatarọ nwoke ahụ m chekwa na ikpenyelụ ikpesalụ ndị uwe ojii ha sị na m na-enye ya aka azụ gịnị ka m ga-emezikwa m hapụ ya eziokwu ka i kwu eziokwu ka ọ bụ i merigo m jee kpọọ mmanya ka ị nwee aṅụrị n'ihi na-ekwu m ụsọ m kedu ihe m na-aṅụrịkwa na gịnị mere kedu ụdị di m ga-abụ ma ọ bụ na m na-aṅụrị n'ọnọdụ nwunye m ụsọ m echezina ya ihe niile ga-adị mma